Jenesis isiokwu nke iri atọ na ite naanị bido n'amaokwu nke mbụ. Ma e mere ka Josef rịdata na Ijipt. Pọtịfa onye na-ejere Fero ozi, onye isi nke ndị ogbu bụ nwoke Ijipt, wee gbaa ya n'aka ndị Ishmel, ndị mere ya ka ọ rịdata n'ebe ahụ. Jehova wee nọnyere Josef, o wee bụrụ nwoke ihe na-agara nke ọma. Ọ nọ n'ụlọ onye nwe ya, bụ onye Ijipt ahụ. Onye nwe ya wee hụ na Jehova nọnyere ya. Ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme, Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma n'aka ya. Josef wee hụta amara n'iru ya, wee jeere ya ozi. O mee ya onye na-elekọta ụlọ ya anya. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyere n'aka ya. O rue, site na mgbe o mere ya onye nlekọta n'ụlọ ya na onye na-elekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. O wee rapụ ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọ bụla dị n'aka ya ma ọ bụghị naanị nri nke ya onwe ya na-eri. Josef makwara mma n'arụ, maakwa mma ile anya. O rue mgbe ihe ndị a gasịrị na nwunye nke onye nwe ya weliri anya ya abụọ lekwasị Josef sị, Ka mụ na gị dina. Ma ọ jụrụ, sị nwunye nke onye nwe ya, Lee, onye nwe m amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyeworo n'aka m. Ọ dịghị ukwu n'ụlọ a karị mụ onwe m. O gbochighịkwa ihe ọ bụla n'ebe m nọ ma ọ bụghị naanị gị, n'ihi na gị onwe gị bụ nwunye ya. M ga-esikwa aṅaa mee oke ihe ọjọọ nke a, mehie megide Chineke? O rue mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị na o geghị ya ntị, idina nso ya ma ọ bụ ịnọnyere ya. O rue dị ka ụbọchị ahụ na ọ bara n'ụlọ ije ozi ya, ma ọ dịghị onye n'etiti ndị ikom nke ụlọ ahụ nọ n'ebe ahụ n'ụlọ. Nwanyị ahụ wee jide ya n'uwe ya sị, Ka mụ na gị dina. O wee rapụ uwe ya n'aka ya gbalaga pụa n'ezi. O rue mgbe nwanyị ahụ hụrụ na ọ rapụrụrị uwe ya n'aka ya gbapụ n'ezi, na ọ kpọrọ ndị ikom ụlọ ya, gwa ha okwu, sị, Leenụ, o mewo ka nwoke Hibru bakute anyị ịkwa anyị emo. Ọ bakutere m, idinanyere m, m wee kpọọ mkpu n'oke olu. O rue mgbe ọ nụrụ na eweliri m olu m kpọọ mkpu, na ọ rapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbalaga pụa n'ezi. Nwaanyị ahụ wee debe uwe ya n'ebe ọ nọ rue mgbe onye nwe ya batara n'ụlọ ya. O wee gwa ya dịka okwu ndị a si dị, sị, Oru Hibru ahụ nke i meworo ka ọ bakute anyị, bakutere m ịkwa m emo. Ma o rue mgbe m weliri olu m kpọọ mkpu na ọ rapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbapụ n'ezi. O rue mgbe onye nwe ya nụrụ okwu niile nke nwunye ya nke ọ gwara ya sị, Dịka ihe ndị a si dị ka oru gị mere m, na iwe ya dị ọkụ. Onye nwe Josef wee kuru ya tinye ya n'ụlọ mkpọrọ bụ ebe ndị mkpọrọ nke eze Ijipt nọ n'agbụ. O wee nọọ n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ. Ma Jehova nọnyere Josef, mee ka ebere ya ruo ya arụ. O nye ya amara n'iru onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ. Onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ wee tinye n'aka Josef ndị mkpọrọ niile ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ. ihe ọbụla ha na-emekwa n'ebe ahụ, ya onwe ya bụ onye na-eme ya. Ọ dịghị ihe ọbụla onye isi ụlọ mkpọrọ ahụ na-ahụ nke dị n'aka ya, n'ihi na Jehova nọnyere ya. Ihe nke ya onwe ya na-eme, Jehova mere ka ọ gaa nke ọma.